na-ewu ka o si dị n'Igbo niile gbata n'udu ahụma ka e na-ebu o si n'aka ndị nna wee luo anyị aka ọ bụrụ promis delit ọ bụrụ ọgwụ ọ bụrụ ọlọ ka chukwu si edebe ka o si wadị taa ka anyị na-eme mmụọ iji gosi na arọ ka a na-agụ na olili Umueri olili igbo niile igbo na-eso ka nwanne eme ya mbọsị a na-agụ arọ olu n'igbo na-abịa were ọjị ha ndị akpọrọ aha ma abịa were ọjị gosi na ihe igbo ka a na-eme n'ebe a ka igbo bido mm. o igbo eri na Umueri ka o bido anyị ghọtara n'anya lasịlasị nwunye gọzie igbo chukwu bulie Umueri mee ka Umueri bụlụ isi igbo na anyị agaba n'iru aha m bụ chukwu na-eru Nwoye abụ m onye Ekpe Nneyi Umueri Umuokpara na Umuoluka jeneral n'ime Ekpe Nneyi Umueri ime Ekpe Nneyi Umueri onye nọ ebe a bụ chairman Alfonsus Okeke chairman youth Chikelue Udemba so ya bụ chairman iwe mụta chairman ee eh, mgbakọ unu gbaa ndị Igbo na-ege unu ntị ihe unu na-eme bido n'ịkọwalụ onwe gị nke mbụ na Umueri ada ka anyị na-eti anyị agụgo arọ mee mmemme ịgụ arọ ya tata bụ etizie ada o wee chịkọtacha ya bụ mmemme na tata bụ nchịkọta ya Ya, a na-eme ya ugboro n'arọ omenala nke ọ bụ daalụ rinne ee chief kedu ọnụ ị ya-etinyelu anyị
Alfonsus Okeke bụ agbalụsa nke na-akọwakwanụ ka o ji wee hmm? ihe na-eme once in a year hmm? ọ bụ na agụide arọ gụsịa ebe eji wee gụọ arọ eme mmemme ịsị ndị bịara ịgụ arọ nnọọ mkpokọta ya bụ tata bụ otiti ada hmm? otiti ada ga-abụ etisizie echezikwa arọ ọzọ hmm? ọ ka o si dị a na-eme ya every year ihe nna nna anyị ba na-eme anyị dịkwa wee bidokwa na ya hmm? daalụ na eh, ka m jụọ gị ese maka na a sị na anya ka eji ama ọka chara acha eh, abụ m na-ebue modern dressing eh, and something kedu kedu ulu onye a dị what is the profit or the return on the investment ihe anyị na-eme kedu uru ga-eri ya ndị obodo onwe ma ọ bụ na naijiria ma ọ bụ ndị igbo ya nnọọ rinne daalụ rinne ya bụ mmemme a nọ n'ime ya bụ mmemme ndị igbo a na-akpọ ọgụgụ arọ ndị igbo eji ekwu ihe na-eme n'arọ ya every year ọbụla anyị eme mmemme a anyị akọwalụ ndị Igbo nekwa nekwa ife na-abịa n'iru nekwa ife eme wee gbochie ya every year a na-eme ya ndị ọrụ ugbo anyị agwa ba nekwanụ ife ha kụrụ n'ugbo ọ ya emekwa eme ma ọ na ọ ma eme ọ bụ na ọ ya eme na ife ya eme o wee pụta ife ọ bụ na ọ ma eme na ife ya eme o wee mee so n'ọ nya bụ uru dị na ya ọ is a traditional prophet ya na-akọwa ihe ya eme n'ọdịnihu n'ala Igbo daalụ rinne daalụ

from where?
Abụ m ọzọ kwesị na ilu mgbago mwe. Egwe nwaanyị ka ị bụ isogbula arọ nwa ma ọ bagolu gị o olili ọgwụ arọ ka anyị nọ Ụmụeri taanị ka ara na-agba nya mkpọgbute ọnọdụ ee mbọ bụ na ọ bagolu gị ka eji gba mkpu bịa nna gị ihe abụ ụwa na na be gị mụ na ogologo ọnwa mma ya abụkwu mma na be m n'ụwa ya ọ bagolu gị o na-aga Daalụ. Ee.
kedu em dịka ichie ụmụeri ichie ụmụeri, ichie ụmụeri ichie igbo maka na onye ọbụla bụ ichie na ụmụeri abụọlụ n'igbo niile Ee, ma aja ebu isi Eh, yes ma asụ asụ m bụ isi a sị m na ebu ichie Ee, n'ụmụeri ọ bụrụ ya ọ bụ ichie ebe nna m Ee. ma je bụ ichie ụmụeri niile so kedu ozi ị ya ezi ndị igbo kịta banyere a machi mma igbo onye ọbụla gbado anya mmadụ emena ajọ ife na arụ na-asọ ajọ ife onye buru mma ka o gbue mmadụ iti arọ doo onye bu mma bụrụ ọtọkpọ nkụ mbọ na ụmụeri ga-esi wee weta ọganiru igbo niile nke a sị na ọ dịgolu igbo mma ọ dịgolu igbo mma onye ọbụla ehuru nga na bebe baje ka ba n'okwu ife a sịrị a mee na abebe ka ọ dịlewa mma na nwa mụta nwa nwa mụta ibe ya nke nọ nwa na mụ gwara nna m nwa m ya agwa m n'ụwa ya ya bụ na iji bara ibe ma ọ dị ogwele gị ife ị chọrọ ka i metụ ụwa mma ụwa emetụkwanye gị mma n'ụwa ya o abụ nne abụ ekpe ọgbara nwa n'ụka Nneyi Ụmụeri maka agbara nwanne ya anya bata aha m bụ onye aka olili onye aka olili ọba ọba ili olu ọba ili olu eli olu m eziokwu bụ ndụ ọba ili olu onye akali na ọba ili olu onye ka Nneyi m bụ n'ebe nna m n'ebe nna m olili elu a elu na elu ebe a na-azụ ya azụ ya mkpụrụ na
okay daalụ ka anyị na-aga n'ihu daalụ ndị na-ekele m so um, dịka ndị Igbo na-ege ntị ebe anyị nọ n'Ekpe Nneyi ah, ebe anyị na-ewetara unu olili arọ nke arọ 2022 a wa na-asị ọ bụ na ebe anyị na-eme dị gị mma ikpokọta akụkọ ndị gbasara omenala ndị Igbo na-agbasa ya n'ikuku ka um, o zuo mba ọ bụ na ọ dị gị mma ị chọ inyere anyị aka n'ụdị ọbụla site n'ego ma ọ bụ na alo ma ọ bụ ụdị ọbụla um, ọ ya amasị anyị hmm? ime ka ozi ruo anyị aka ka anyị kpaa ka anyị na gị eji wa alụkọ ọnụ ka ava Igbo wa na-apụta daalụ rinne